Dia daoibh, is mise Clíodhna agus inniu tá mé ag dul a thaispeáint daoibh an dóigh a ním mo smideadh. Anois, ní chaithim smideadh achan lá, ná tá sé tábhachtach sos a thabhairt do do chraiceann agus ligean dó análú, ach má tá mé ag dul chuig ócáid nó imeacht, caithim smideadh, agus seo an dóigh a ním mo smideadh féin. Ar dtús bheadh sé iontach tábhachtach go níonn muid ár n-aghaidh a mhaothú, sé sin uachtar a chur ar ár n-aghaidh achan uile lá lenár n-aghaidh a chosaint, agus tá seo déanta agamsa cheana féin ach tá sé tábhachtach seo a dhéanamh fosta sula gcuirimid orainn táirgí smididh. Agus i ndiaidh domh sin a dhéanamh, chuir mé orm giota den phrímeálach seo, agus seo rud a chuidíonn leis an smideadh a choinneáil in áit agus nach mbeidh sé ag sileadh ná ina rith le linn an lae agus muid ag cur allais agus mar sin de. Mar sin, thóg mé giota de sin agus chuir mé ar m'aghaidh é agus ansin fanaim thart fá 10 mbomaite ansin sula gcuirim orm táirgí smididh. An chéad rud eile a ním ná cuirim orm banda cinn. go díreach le mo chuid gruaige a choinneáil siar ó m'aghaidh agus sa dóigh is nach mbeidh smideadh ar bith ag dul isteach i mo chuid gruaige. Anois táimid réidh don bhonnsmideadh. Seo an ceann a úsáidimse, ón chomhlacht Clarins, agus seo ceann a oireann go mór do mo chraiceann ná tá mo chraicennsa lán ola agus tá an ceann seo anseo saor ó ola agus mar sin de níl sé ag cur leis an mhéid ola atá ar mo chraiceann cheana féin. Agus tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios againn an cineál a oireann dúinne. Ná b'fhéidir go n-oireann an ceann seo domhsa agus go n-oirfeadh ceann difriúil duitse, mar sin de, tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios againn an ceann a oireann dár gcraiceann féin, ná tá achan uile chraiceann difriúil, agus fosta chan amháin sin ach an dath. fosta ná seo céad is a cúig agus seo an ceann a oireann do dhath mo chraicinn agus b'fhéidir go n-oirfeadh ceann difriúil duitse, mar sin de, muna bhfuil sé déanta agat cheana féin, téigh isteach go dtí an chógaslann ná áit a ndíolann táirgí smididh agus faigh amach an ceann a oireann do do chraiceann agus an dath fosta a oireann do do chraiceann. Tá mé ag dul a chur giota beag ar mo lámh, mar seo. Agus tá mé ag dul a thógáil spúinse agus go díreach ag dul a chur an spúinse isteach ann agus cúpla spota a dhéanamh thart ar m'aghaidh. Mar sin. Anois, b'fhéidir go mbeadh níos mó a dhíobháil orm ach is fearr toiseacht beag agus thig leat tógáil air sin. Agus tá mé ag dul a thógáil an scuab seo agus go díreach i gciorcail bheaga, dul a dhéanamh é a chumasc isteach sa chraiceann go deas mín. Anois tá mé ag dul a thógáil giota beag eile. agus gan dearmad a dhéanamh den mhuineál, ná tá sé tábhachtach giota beag a dhéanamh den mhuineál sa dóigh 's nach mbeidh siad ar dhath difriúil, go mbeidh siad ar an dath céanna. 'S go díreach ag dul thart mar seo. Nuair atá sin déanta agam tosaím ar mo chuid súile agus tá mé ag dul a úsáid an palette seo ó Morphe. Seo trí chéad is a caoga agus tá dathanna deasa an fhómhair ann agus tá séasúr an fhómhair buailte linn mar a tharlaíonn sé. Mar a tchíonn sibh tá donn ansin agus oráiste agus dearg. agus dathanna lonracha fosta, agus tá mé ag dul a bhaint úsáid as just cúpla dath ón phalette seo inniu. Tá mé ag dul a fháil scuab, an ceann seo anseo, agus tá mé ag dul a thoiseacht le ceann geal mar bhundath nó mar dhúshraith agus go díreach ag dul a chur ar an tsúil. agus ceann eile. Anois tá mé ag dul a thógáil scuab dhifriúil, an ceann seo anseo, agus tá mé ag dul a phiocadh dath eile, an ceann seo anseo. Níl mé ag iarraidh dath atá ródhorcha ach go mbeadh sórt dath atá feiceálach. agam mar chúlra agus tá mé go díreach ag dul a chur giota ar an scuab agus go díreach ag dul a chur trasna an tsúile agus mar dúirt mé beidh seo mar chúlra. agus tá mé ag dul a thógáil scuab eile agus seo. scuab chumaisc agus char cheart go mbeifeá ag úsáid an scuab seo le haghaidh rud ar bith eile ach é a cumasc agus tá mé go díreach ag dul a dhul siar ar seo anois agus ag iarraidh é a chumasc i dtreo amháin go réidh agus tá mise ag dul an bealach seo amach go dtí an taobh. Agus nuair atá tú sásta go leor leis sin, thig leat bogadh réidh go dtí an chéad dath eile. Agus tá mé ag dul a thógáil scuab eile, an ceann seo anseo, agus ag dul a thógáil dath níos gile anois, agus tá mé ag iarraidh ceann lonrach. B'fhéidir an ceann seo agus. corruair bíonn ábhar breise ann agus mar sin de. Níl mé ag iarraidh go mbeadh sé thart ar m'aghaidh. Agus tá tú ag dul a chur seo ón choirnéal seo go dtí an lár báire. Níl tú ag dul a chur ar an taobh ach go díreach ón choirnéal go dtí an lár báire amháin. Agus nuair atá sin déanta agat, thig leat scuab eile a thógáil agus seo ceann atá rud beag difriúil ó na cinn eile ná tá sórt uillinn air agus tá seo dírithe ar an choirnéal seo ón taobh amuigh mar gheall go bhfuil sórt uillinn ann agus tá tú goil a thógáil dath dorcha anois agus tá seo goil a chur béim ar do chuid súile agus ar dhath do shúile agus tá mise goil a thógáil em níl mé ag iarraidh ceann ródhorcha ach an oiread nó druideann sé síos an tsúil eh tá mé goil a thógáil an ceann seo anseo. An eol ort? Bog agus go díreach sa choirneál. Tá mé ag dul a chur sa choirneál. Anois tú ag dul a thógáil scuab chumaisc agus sin a dhéanamh, an cumasc sin a dhéanamh arís. Tú ag iarraidh go mbeadh an dá dhath.

Sin an chúis atá le mascara, ná rud beag toirte a thabhairt do na fabhraí agus arís le béim a chur ar na súile agus ar an em. scáthú súl atá em. mé i ndiaidh a chur orm. Mar tchíonn sibh anois an difear idir an dá shúil em. tchíonn sibh na dathanna em. i bhfad níos fearr.

agus sílim féin gur seo an chuid is tábhachtaí den smideadh ná cuireann na malaí béim ar chruth d'aghaidhe agus úsáidimse an palette seo ó Sleek agus tá dhá dhath dhifriúla ann, tá ceann éadrom 's ceann dorcha, úsáidim an ceann dorcha agus em tá mé ag dul a thógáil an scuab seo ar dtús. agus go díreach ag dul a scuabadh na malaí, ar eagla go bhfuil ribeacha ar strae. Nuair atá sin déanta agam, tá mé ag dul a thógáil an scuab seo, tá uillinn air, agus go díreach ag dul a leanstan imlíne na malaí, agus sin an rud atá tú ag iarraidh a dhéanamh i ndáiríre. Go deas réidh. Is deas é. Ag iarraidh go mbeidh sé sórt ag ardú anseo agus ansin ag ísliú. Agus mar an gcéanna ag bun. Ag ardú agus ag ísliú. Agus ansin go díreach ag líonadh isteach lár na malaí ansin. Ag dul a thógáil an scuab seo agus tá uillinn air agus go díreach giota beag a chur ar an scuab agus an rud a níonn an chumraíocht nó an contouring ná dreacha d'aghaidhe agus imlíne d'aghaidh a thabhairt amach ná béim a chur orthu agus sin na cnámha leicinn. agus imlíne d'aghaidhe agus do ghaosán, sin na páirteanna is tábhachtaí ná is coitianta, agus tá mise ag dul a thoiseacht le na cnámha leicinn. agus a scuabadh i dtreo amháin. agus an taobh eile agus anois dhéanfaidh mé rud beag ar an ghaosán agus tá mé ag dul a dhéanamh giota thart ar imlíne m'aghaidhe fosta. Anois tá mé ag dul a thógáil scuab chumaisc agus tá uillinn air seo fosta agus go díreach é a chumasc isteach. Nuair tá an chumraíocht déanta agam tógaim an pailéad seo arís, SoSu,

seo a chur ins na háiteacha b'fhéidir is gile ná is mian leat a bheith, loinnreach nó le feiceáil, agus de ghnáth cuirtear anseo iad, go díreach ar bharr na leicne agus anseo ar bharr an ghaosáin agus giota beag ar an smig agus faoin ghaosán fosta. dhíobháil ort ach giota beag ná tá sé breá láidir. Níl tú ag iarraidh a bheith rógheal ach an oiread. Nuair tá mé réidh leis sin, bogaim ar aghaidh go dtí'n luisne agus tá sin le fáil.

agus ním iad a chuimilt le chéile agus sin é. Agus an rud deireanach a ním ná tógaim an sprae socraithe seo agus cosúil leis an phrímeálach an rud a níonn seo ná coinníonn sé do chuid smididh in áit agus fosta go mairfidh sé le linn an lae agus go díreach tógann tú an sprae agus sin tú!